nin ye tawuhidu tigiw natɔ ye jɔcogo t'u la farakuru bɛ ka kɛ k'u bon kabakuru bɛ ka kɛ k'u bon kumakan ye kelen la ilaha illallah nin ye makankaw bɛɛ lajɛlen bɔlen ye yiri tɛ yiri ye ŋɔni tɛ ŋɔni ye lɔgɔ tɛ lɔgɔ ye k'a ton sira bɛɛ kan k'u bɛ kira n'a ka cɛw jeni walahi nin don ala kira de bɛ nin cɛ ninnu ɲɛfɛ nin la ilaha illallah fɔla ninnu kira de b'u ɲɛfɛ kafiriw dogolen don kogobɔlɔnw na tawuhidu tigiw bɛɛ nana silamɛw a kana to fɛn ka jɔ aw n'aw ka tawuhidu cɛ aw kana sɔn foyi ka jɔ aw ni la ilaha illallah cɛ tiɲɛ kuma kan kuma min n'i y'a fɔ ka ban ala bɛ fanga d'i ma ka force d'i ma bilali kumana nin yɔrɔ la a ko an ka ala kira protéger an ka ala kira koori fɛn kana se k'a sɔrɔ a ye diɲɛ kafiriw wele ka na k'a fɔ ko nin de ye silamɛw ye wa nin de ye silamɛya ye fɛn kelen min bɛ dusukun na allah fɛn min bɛ dusukun na muhamadu fɛn min bɛ dusukun na anw ka diinɛ tasuma tɛ se ka jɔ anw ni o ɲɛ walahi kulu tɛ jɔ anw n'o ɲɛ ɲɛni foyi tɛ jɔ anw n'o ɲɛ anw dalen n'o la anw bɛ sa o kan nin de y'anw ka kumakan ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa alihi wa salama anw bɛ nin fɔ ka taama tasumaw cɛla anw bɛ nin fɔ k'an da tasuma cɛla anw bɛ nin fɔ ni danaya ye min b'anw kɔnɔ anw b'an kɛ fɛn tɛ jɔ anw ɲɛ dɛ Aa nin don makan ɲagamina nin don makan kalayala makankaw ma deli ka nin ɲɔgɔn dɔn bilen dɛ nin ye silamɛya don fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye ka jigin kɛnɛ kan ka kule ko ma foyi tɛ ala kɔ ko makankaw bɛ nkalon kan aw bɛ fu kan a ye gardien wele a ye gardien wele joona joona u ka biɲɛw ni flèches labɛn labɛn a ye jɔ yen maa si kana tɛmɛ a ye alikaba protéger aw kana sɔn u ka se alikaba la kafiriw kumakan de ye nin ye k'a ye bɔ makan kɔnɔ maa barikaba don ee bugɔliw bɛ kɛ bolokuruw bɛ bɔ kira n'a ka cɛw la berew bɛ fara u kun dajiw bɛ tu u kan u bɛ nɛni e nin de ye silamɛya ye nin tɔɔrɔ ye ani nin ɲɛni ni nin dara anw kan ni joliw ni de bɔra anw na munna k'anw ko ala ye kelen ye muhamadu ye ciden ye ka sɔrɔ yanni nin don cɛ muhamadu kun dɔnna ni danaya de ye n'a ye fɛn fɛn fɔ makankaw bɛɛ bɛ da a la mɛ ala ka diinɛ tiɲɛ o kɛlɛ o juguya o de filɛ silamɛya kan wa a tɛ ban fo ka diɲɛ wuli e diɲɛ kafiriw nin de ye silamɛya ye bi de aw b'anw tɔgɔ tiɲɛ k'anw ye terorisiw ye ee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nin ye tiɲɛ daminɛtɔ ye diɲɛ bɛɛ ka seereya ani arabu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ee eh, abu sufiyan nin y'an ka okazɔn filanan de ye k'u bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ yen mɔgɔ bi saba dɔrɔn de don nin kɔni n'an ye nin jɛ an t'u sɔrɔ tugun Ee a ye nin ta kɛ yɔrɔ ye alikaba kɛrɛfɛ la nin ta kɛ yɔrɔ ye fɔlɔ nin so in jɔra tiɲɛ de kan nin jɔra tawhidu de kan ibrahima de ye nin so in jɔ nin tɛ jo bato yɔrɔ ye tiɲɛ min o de ye k'a fɔ alahu akubar alahu akubar abu sufiyan a ye siɲaliman di k'u ka da yɛlɛ a ye da yɛlɛ u ka don aa kulekan ye kelen ye alahu akubar alahu akubar la ilaha illallah muhammadu rasulullah a fɔ nin kafiri ninnu ɲɛna anw tɛ fɛn bato aw bɛ ka fɛn min bato ee a ye nin yɔrɔ majanya ka bɔ alikaba donda la a ye nin muhamadu minɛ bɛ ka nkalon tigɛ ko ala bɛ ka ci k'ale kan nin ye nkalontigɛla de ye a y'a minɛ a ye ala kira protege an ka ala kira protege a ye ala kira protege ka bɔ kabakuru ni nɛgɛw ni lɔgɔw ma a ye kira protege a nin don tɔɔrɔya bɛ ka da ala kira n'a ka cɛw kan ɛ bugɔli bɛɛ bɛ ka da ala kira kan nin don ɲɛni bɛɛ bɛ ka da muhamadu kan silamɛw nin don gɛlɛnw de tɛmɛna dɔ kulela ko hamza bɛ nana tugun ɛ ko hamza bɛ nana wara bɛ nana Waraw disi farabaga bɛ nana cɛminɛ cɛ aa cɛ min ma sɔn ka kira labila belebele natɔ filɛ aa ko in bɛna ɲɛdɔn sisan nin ye cɛminɛ cɛ natɔ ye